a yɛlɛ fɛn na fiyewu ka tɔgɔma u sen na ka bɔ kayi ka na nka kun filanan ye min ye a k'o y'a mɛn an karamɔgɔ kɛra haut conseil islamique perezidan ye u yɛrɛ wulila o diyara u ye ka n'o ɲɛ da karamɔgɔ kan ka dugawu k'a ye ala bɛ se k'a fanga se ko in kɔrɔ cogo min senna tɔgɔma in bɛɛ kun ye o fana ye ka tila u ye labɛn min kɛ u ye darapo labɛn a bɛ di karamɔgɔ ma sabu karamɔgɔ ye mali bila jamana bɛɛ sanfɛ o la u y'a kanu ka mali darapo di karamɔgɔ ma ka tila ka kuranɛ fana labɛn u bɛna kuranɛ d'a ma mun kama sabu diinɛ kun tununna mɔgɔ min ye diinɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ aseyidu serifu osumani madani ye u ye kuranɛ labɛn o bɛna di karamɔgɔ ma sabu a ye diinɛ sankɔrɔta diinɛ dun bɛ kuranɛ de kɔnɔ o bɛna di karamɔgɔ de ma sabu ɲɛnafin min bɛ kuranɛ la mɔgɔ min ye ɲɛnafin bɔ kuranɛ la aseyidu serifu osumani madani ayidara ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛna mikoro di karamɔgɔ ma ka mikoro di u yɛrɛ ma ni min b'u bolo k'u b'o lase ala k'an ni sababu bɛn kira n'a somɔgɔ kama sala la salamu aleykum silamɛ jama an tilenna hɛrɛ la ala k'an si hɛrɛ la komi an ma wuli baasi kama diɲɛnatigɛ ye sababu ye ne tɔgɔ musa tarawele ne bɛ bɔ jalakɔrɔji sigilen don kayi mara la n bɛ sanu bɔ de kɛ bon ayidara ko filɛ nin ye n bɛ to k'a ka wajuliw n'a ka fɛn caman lamɛn telewisiyɔn ni arajo sow la mɛ a ka di n ye ka don a la mɛnna n tɛ ka se ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a sira da o kɔsa in na n wulila k'a ɲɛɲini o y'a sɔrɔ n yɛrɛ n bɛ ka ko caman jateminɛ n'a tɛ la parce que don dɔ la n delila ka sogo dɔ k'a la o sogo fɔlɔfɔlɔ kɛra jumɛn ye don dɔ la n bɔra n tagara yaala na n nana a jɔlen sɔrɔ kɔda la o y'a sɔrɔ a jɔlen don yirisun dɔ kɔrɔ barama dɔ b'a sen kɔrɔ n nana n y'a ɲininka a don a y'a yira n na ko yan de tun ye kira ka ji tɛmɛ sira ye o kɛra fɔlɔfɔlɔ ye donc sogo filanan nana kɛ don dɔ la ni kɔrɔmuso tagara an tatɔla voyage la an nana gare place la an yɛlɛla sangaso dɔ sanfɛ o nana kira kaburu yira n na yen donc ayidara ko ne bɛ k'a ɲɛɲini a mɛnna n m'a ɲɛ sɔrɔ kɔsa in de la n terikɛ dɔ bɛ yen ko nunfa togola mɛ n'a tɔgɔ sɔrɔ terikɛ dɔ b'a nɔfɛ ko modibo sisɔkɔ u fila bɛɛ sigilen bɛ yan donc n y'a ɲininka sisan bani ka diinɛ ko a bɛ cogo min na a k'a ta yɛrɛ a ka dɔ fɔ n y'a kan a ye ɲɛfɔli min kɛ n ɲɛna a la a ko n ma ko ayidara ko a mana kɛ fɛn o fɛn ale bɛ ne dɛmɛ fo ka ɲɛ sɔrɔ a la ko ne ko ne bɛ na bani bara a bɛ n dɛmɛ a se min ye ɲɛnamaya kɔnɔ a b'a kɛ fo ka se a ka saya ma ko sabula ale ye bani kanu n k'a ma n ko karisa n'i fana ye bani kanu ne fana ye layidu kelen ta i ye n y'a mɛn k'a kɛra haut conseil islamique président ye donc n fana bɛ ŋaniya ta ala ye n b'a tagama sen na n bɛ n farikolo jaga bɔ ala na kira ye k'a tagama sen na ka bɔ kayi ka na foli bila a la bamakɔ donc o kɛlen an tagara u ka sous section na kurugeto parce que an bɛɛ sigilen bɛ kurugeto an tagara ka taa ɲɛfɔliw kɛ an ye tile saba de k'a kurusi la sabanan don olu ko u bɛ ordre de mission dɔ sɛbɛn ko k'a d'an ma k'an ka na kayi parce que k'a ka siège dɔ bɛ kayi donc n ni n terikɛ an wulila o la an nana kayi ka na ko ɲɛɲinini daminɛ an nana don an ye a ka fɛn fɛn perezan wele ansar perezan wele kayi a nana an sɔrɔ a don ko a ka misiri dɔ bɛ ka jɔ a n'a ka pilasi dɔ a y'an sɔrɔ yen nɔ an ye ɲɛfɔli k'a ɲɛna bani kanu de kama an b'a fɛ k'an farikolo jaga bɔ ka na foli bila a la bara parce que se t'an ye dabali t'an ye k'a k'a ye donc an y'a ɲini ala fɛ an b'an tagama an bɛna foli bila a la bara an y'an jigi kalifa a ma diɲɛ fara lahara kan diinɛ min b'a bolo ala na kira ka barika don diinɛ in na k'a daminɛ a kɛnɛma na fo ka taa se a saya ma yarabi sababu o sababu bɛ na diinɛ in nagasi ala k'an n'o cɛ janya ala ka mali silamɛya diinɛ ala ka barika don a la k'a bila diinɛ bɛɛ ɲɛfɛ mɔgɔ minnu kɛra sababuya ma hali bi n'u fa togola modibo sisoko ani kuruketo ansardin tɔndenw ko u b'u ka foli f'i ye bani k'i ka duwawu k'u ye

ayiwa i b'a fɔ aw minnu bɔra k'an ta sisan nin kamalen mɔgɔ fila ye olu ko k'u y'a kanu ka taama u sen de la ka bɔ fo kayi kayi mara la damanda dɔ la ka na sirif usman madana haidara fɛ k'u bɛna baya kɛ i m'a ye kamalen yɛrɛ bɛ kasi de la nin wagati la k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ se ka na ka haidara k'i bolo don a bolo ka baya kɛ walayi a bɛ ka kasi la de ten ɛɛ alahu akubar k'olu bɛ taama u sen de la ka na karamɔgɔ fo a kɛra haut conseil ɲɛmɔgɔ ye en même temps ka baya k'a bolo k'u farikolo jaga bɔ ka taama ka bɔ damanda la yen nɔ fo yan nɔ kamalen mɔgɔ fila olu de bɛ ka baya kɛla nin wagati na mɛ a ni baraji kamalen bɛ ka kasi la a bɛ ka kasi la ma s'a ɲɛji la fiyewu ala ka dɛmɛ kɛ e tɔgɔ ne tɔgɔ adama samake adama samake e tɔgɔ musa tarawele musa tarawele Adama sama ko muso ka ko Hey.

ne ko bani israɛlakaw ma sa a ye don bayitil makadasi da fɛ a yɛrɛ sulilen ala ye
ne ko bani israɛlakaw ma
a kana dansago eh, sibiri don fɛ wa ne ye minɛni kɛ u la
layidu kan na layidu min ka girin

ko an dusukun nɔrɔlen bɛ kuma to yen ala ye dusukun yɛrɛ de tanpɔn k'a kan
n'u yɛrɛ ka kafiriya ye olu kɔni tɛ limaniya
fo n'a kɛra dɔɔnin ye
ani n'u ka kafiriya ye ani u kumakan
mariyama la
nkalon jugu la
nkalon min ka bon aa ne yɛrɛ b'a tɔ fɔ ka taa sa kɛ aa ne kun kɛra an bɛ taa n'a ye de n'o tɛ.

n'an y'o ye an ɲɛ na anw ka kitabu ma na a tilatilalen ma na mhm. isa taara munaja la musa taara munaja la ala fɛ u tilala a na don mhm. a nana ni lawhu tan ye mhm. a dafalen de nana o tuma na ni e yɛrɛ ka kira ye tiɲɛ don o don ko nin fɔra ye su fɛ nin fɔra ye tile fɛ o bɔ a la dɔrɔn a fɔ ala ka kuranɛ yɛrɛ d'i ma dɔrɔn i ka n'a yira an n'an k'a ye

n'o de b'u kɛ maa ɲuman ye mhm. n'o de b'u da ala la ɛ ko u ye musa ɲininka fɛn na o mhm. akbar min zalika mhm. min ka bon ka tɛmɛ nin kan u ye u ye mun fɔ musa ye u ko musa ma ko ala yira an na kɛnɛ jala yɛrɛ kan o tuma na ala yira an na kɛnɛ kan tafsiri yɔrɔ min bɛ na ni fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ yen dɔrɔn ko arinalaha jaharatan ala yira an na kɛnɛ jala kan an k'a ye tafsiri dɔw k'o la abdulayi ibunu abbas ale ma sɔn k'a fɔ ala yira an na kɛnɛ jala kan k'o tɛ dɛ

o tuma na k'u ye fɛn ɲini musa fɛ min ka bon ye muhamadu ta ye k'u ko musa ma kɛnɛjala yɛrɛ kan mhm. k'a ka ala jir'u walima a ka ala jir'u la kɛnɛ kan u k'a ye n'a sɔrɔla aw ka kan ka yɔrɔ in faamu kosɛbɛ jaharatan nin mhm. ka ala yɛrɛ ye kɛnɛjala kan wa tari u ye musa ɲininka kɛnɛjala kan de ko a ka ala jira

wala o ye kelen ye komi an bɛɛ bɛ min dɔn o de ye ko ala jira an na kɛnɛ kan an b'a ye wala o de o de ka ca mɛ abulayi ibunu abasi ale ko jaharatan nin tɛ ala jirali ye jaharatan bali sa'alu musa jaharatan an yuriyahumullah ɔhɔn kitabu yɛrɛ ka jigin kɛnɛ kan wala

u halakira cogo min na a yɛrɛ b'o dɔn mɛ ala tilala k'u ɲɛnamaya tuguni o tuma na summa segin ittakazul ijila o tuma na u tilala tuguni ni ka na eh, tura bato komi a b'o dɔn samiriyu ale de nana mɔgɔw nɛgɛn tuguni mhm. ka u bila tura bato la na min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu
dalilu bangenenw nalen kɔ u ma

ka ala y'u faga parce que k'u bɛ fɛ ka ala ye ala y'u faga k'a jir'u la ɲɛ t'ale ala ye nin dugukolo in kɔni kan f'u ka taa se lahara sa o tuma na o dalilu minnu bɛɛ yera ka tila ka ji ci firawuna n'a ka mɔgɔw ka halaki o ji la musa n'a ka mɔgɔw ka bɔ ah, ka taa kɛnɛ ma kuma na dalilu bangenen bɛɛ yelen kɔ mhm. adamaden kannagɛlɛn tilala ka i ban ala la ka tila ka eh, a tɔgɔ ye di ka tura bato mhm. na
fa'afawna an zalika an yafara u ma o la o yafa kɛra cogo min na komi a yɛrɛ b'o dɔn uqtulu anfusakum mhm. ɔ k'o tɛmɛna cogo min na a b'o kisaw dɔn an tɛna don o kɔnɔ na
ne ala ye musa sɔn fanga na min bangenen don o tuma na eh, sultana ni nin yɔrɔ in na mhm. atayina musa hujja mhm. min bangenen don an y'a sɔn dalilu la dalilu min bangennen don ani a ka nabiɲumanya sabatili mm-hmm. ala ye kabako minnu d'a ma n'a y'o kabako kabakow kɛ ko o de ye atayinahu mm-hmm. sultanan mubinan o ye tafsiri dɔ ka yecogo ye mm-hmm. dɔw k'o la sultanu min ko fɔra yan malgré que musa bɛ ka ka ala wele a bɛ ka ka nin kabako in kɛ mais juguw bɛ ka ban u bɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ yɔrɔ u tun bɛ kuma dɔw fɔ musa ma kumaw cɛ ka jugu kosɛbɛ ka taa se a ni haruna cɛ ma mhm. ka tila k'a tɔgɔ tiɲɛ mhm. ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma ko mɔgɔfagala don ko a y'a ye mɔgɔw bɛ balimakɛ de fɛ u t'ale fɛ mhm. o tuma na ko a y'i dɛn ka balimakɛ in faga u y'a sɛgɛn quoi o kuma na mais ala ko k'o n'a ta bɛɛ dɛ jugu n'a caya kuma jugu n'a caya n tilala k'a dɛmɛ k'a sankɔrɔta k'a kusaya eh, mɔgɔ ninnu c'est-à-dire malgré que u b'a juguya la mais ne yɛrɛ ala tilala k'a dɛmɛ k'a bila u bɛɛ sanfɛ fa aha fa barra'ahu jazakumullah khair

ne alahu tilala tuguni ne ka na tuuru kulu kɔrɔta u sanfɛ bimisakihim n'u yɛrɛ ka layidu talen ye u dɛsɛra ka min dafa mhm. wa kulna lahum an k'u ma udkhulul baba sujjadan n'a bɛ don bayitili mukadasi da fɛ aw ka kun suli ka don ni ka ala barikada komi a y'o bɛɛ kalan an tɛmɛna kan ayiwa u dontɔ u donn'u kɔ kan de u bɛ tɛgɛrɛ fɔ cogo min na u bɛ manamanakanw fɔ ten na wa kulna lahum an ko bani israɛlakaw ma la taadu fi sabti a kana dan sago sibiri la a kana dan sago sibiri la mana tafsiri dɔw ko u b'a fɔ dɔ ye a kana dan sago dɔ ye a kana lamaga o kɔrɔ ye ko ka baara bila sibiri don mais kuma bɛɛ bɛ min kan n'o ye masuuru ye o de ye sibiri mɔnikɛ ye k'u kana jɛgɛ mɔ sibiri kɔmi a b'o bɛɛ kisa dɔn kaban naamu wa akazna minhum ni alahu taala ye minɛni kɛ u la

mana baya de don an ye baya min da u kan layidu min gɛlɛyara k' u bɛ baara kɛ ni ala kumakan ye n' ala k'u ka min kɛ u b'a kɛ n' ala k'u ka min to u b'o to yen min nana ni aya in na o ani min bɛ tawurata kɔnɔ a bɛɛ don ne hakili la les dix commandements ayiwa wasayal asr a bɛɛ y'a ye telew la mɔgɔ minnu ye a télévision jateminɛ asafurulayi mɔgɔ min y'a filimu lajɛ mm-hmm. n'a bɛ fɔ a ma ko les dix commandements a filimu yɛrɛ tɔgɔ t'o de ye wa risala tɛ dɛ dix commandements voilà ɔ dix commandements layidu tan in b'o la mm-hmm. ɔ bani israɛlaka bɛɛ b'o de ta mm-hmm. parce que Musa nana n'o layidu tan de ye ka bɔ Ala yɔrɔ ka na a bila u kan mana ala kira nana ni layidu wɔɔrɔ ye mais layidu ba kɛmɛ b'a kɔnɔ wa musa nin kumakan ninnu b'a bɛ kitabu bɛɛ kɔnɔ kitabu kɔrɔ bɛɛ a bɛ musa ka kitabu kɔnɔ suhufi ibrahim a bɛ ibrahima ka kitabu kɔnɔ wa musa a bɛ musa ka kitabu kɔnɔ a b'an yɛrɛ ta kɔnɔ mɔgɔw ma jɛn n'a ye a gɛlɛyara mɔgɔw ma parce que a kɛra cunda ye ni fɛn cunna mɔgɔ kan yanni i ka lafiya i b'i piripiri dɔɔni o kuma na ni baya tɛ diɲɛ an bɛ se ka sigi wa n'i yɛrɛ ye baya taasira lajɛ dɔrɔn baya tɛ foyi ye layidu kɔ mais ayidara ka layidu tɛ dɛ ala ye layidu min bila kuranɛ kɔnɔ ko an k'a kɛ ɛ a lajɛ kɛ n'a sɔrɔla a ti kɛ de a nakun n ti fila fara ala kan n'a sɔrɔla a ti kɛ a nakun ala ko i ka layidu ta ko i ti sonyɛli kɛ ni nafa t'a la a nakun n'a a tali wajibiyalen bɛ an kan n'o tɛ a fɔ kun a lajɛ n ti fila fara ala kan n ti sunyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti mɔgɔ faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n bolo kɔrɔ ni kira mɔdu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ n'i yɛrɛ ye nin fara ɲɔgɔn kan hali n'i ma kalan i sigi k'a lajɛ mɔgɔya tɔ si t'a kɔfɛ ala mana maa o maa saniya ka a kɛbaliw to yen k'a kɛtaw kɛ walahi i b'a ka jamana bɛɛ dan mɔgɔw bɛ taa dugawu ɲini fɛ bilahi ala jango ala ko kira yɛrɛ ko a ye n'a kɛ an ka kitabu bɛɛ kɔnɔ bukhari muslim abu dawud tirmizi ibnu maja sunan nasai a bɛɛ kɔnɔ ko a ye n'a kɛ bon y'a dɔn dɔ kɛra mais aw hakili la fana an ti jigin maa na dɛ la c'est-à-dire ko mana kɛ cogo o cogo kuma dɔw la mɔgɔ bi i dusu bi kasi dɔɔni walima faamu dɔ bi gɛlɛya i bolo quoi mhm. mais laada de ye nin ye nin ye ala ka sunna de ye mhm. ɛ ninnu lajɛ mhm. ninnu ta dir'u ma u y'a ta u tilara de k'u b'a sɔsɔ ala ye kulu wuli ka na n'a y'a sɔsɔ n b'a ta cɛ sisan ɛ kulu de nana ka n'i yang'u kunna ka kuma u fɛ fo k'a suma d'u la ko a ye kuma a y'a sɔsɔ n bi jigin a kan k'a bɛɛ halaki sisan o kɛra min kɛ u y'u kɛ sewu ɛ ni kulu ma na anw da la aw ko mɔgɔw ti kuma amin ah, musa musa ka mɔgɔw lajɛ u ma sɔn fiyewu ka layidu ta k'u f'u k'a bɔrɔtɔ de misakan ghaliza layidu gɛlɛn kulu de wulila ka na ko a y'a lamaa n b'a ta tiɲɛ se u bɛɛ y'u kɛ sewu ɛ ni kulu ma na yan mɔgɔw tɛna u ta fɔ a ma nɔgɔn koyi voilà n bɛ fɛ k'a fɔ i ye dɔrɔn maa min bɛ baya lagosi maa min bɛ bayakɛlaw sabote a tigi jo don parce que baya laada y'o de ye musa ka mɔgɔw ye baya kɛ k'u b'a tiɲɛ

an'u kafiriyali ni Alahu Taala ka aya ninnu ye. wa katilihimil anbiya. an'u ka nabi ɲumanw fagali. bigayiri hakin.
k'a sɔrɔ dalilu foyi t'a la. wa kawulihim.
an'u ka kuma kan. kulubuna gulfun. ɛɛ anw dusukun kɔni o gerennen don muhamadu hali k'i ɛ isa musa hali a ka lafiya kulubuna gulfun. anw dusukun nɔrɔlen don a ka kuma don yɔrɔ tɛ yen bal taba'a alahu aleha o tɛ dɛ a ko ala yɛrɛ a dusukun datugulen don tɛ dɛ ala yɛrɛ de y'a geren sa aw m'a fɔ ko a dusukun ko ala ko don yɔrɔ tɛ yen wa ala ye dusukun in geren sa n'i y'a dayɛlɛtɔ ye fɔ jahanamɛ kɔnɔ sa
bi ma k'u ka dɛ bikufurihim n'u ka kafiriya ye fala yu'minuna olu ti limaniya bilen o illa qalilan illa qalilan fo n'a kɛra maa dɔɔni ye bon u ti limaniya fo n'a kɛra maa dɔɔni ye o kɔrɔ ye limaniya fɔ dɔɔni fila de don mɔgɔ ninnu ti mɔgɔ ninnu bɛrɛ ti limaniya u caman ti kɛ silamɛ o de ye illa qalilan minhum o y'a dɔ ye

fakana tasdiquhum mimma saddaqu bihi qalilan naam c'est-à-dire u u donna u ko k'u dalen don kira dɔ la naam u dalen don kitabu dɔ la naam nka kira dɔw bɛ yen u dalen t'olu la u dalen t'olu ka kitabu la Naam. o tuma na o limaniya o ye kalilu ye o tɛ se k'i kɛ limaniya dafalentigi ye parce que tant k'i ma da kira bɛɛ la f'i dara kira dɔ la ka kira dɔ to yen e ka limaniya ma dafa tuma na i ka limaniya limaniya min b'i bolo kalilu de don a ka dɔgɔn a tɛ se ka na limaniya jɔyɔrɔ la ko a bɛ kɛ mumini o kɔrɔ ye ka tugu musa kɔ e, ko i mago tɛ isa la ah. o waati nalen sɔrɔ yen mm. ayiwa walima ka tugu isa kɔ ko i mago tɛ muhamadu la o waati nalen sɔrɔ yen mm-hmm. o limaniya ye kalili o t'i se alijinɛ ma a t'i taa yɔrɔ si hmm? ɔ mais a kɔrɔ filanan in o de ye kalil illa kalilan minhum ka abdulahi ibn salam wa ghayri maana ko mɔgɔ ninnu ti limaniya fɔ mɔgɔ dɔɔni i n'a fɔ abdulahi ibn salam ani mɔgɔ damadɔ minnu tubira ka fara ale kan maana kalila bi nin fila de ta imma limaniya yɛrɛ de ko don walima limaniya kɛbaw de ko n'a yɔrɔ faamuna na wa bi kufrihim wa bi kufrihim an'u ka eh, ala y'u mago sa n'u ka kafiriya de ye wa qawlihim an'u ka kuma ala mariyama ni ka fɔ mariyama ma buhtanan u ye nkalonba min ta aziman aziman ni k'o da mariyama na naam o tuma na u ye nkalonba tigɛ k'a da mariyama ma parce que yahudiya ninnu bɛɛ bɛnnen don a kan ko nabila isa ye tulonkɛ den de ko siga foyi t'a la u b'a fa yɛrɛ fɔ u yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ o de den isa ye o ko dogolen tɛ kuma na yahudiyaw ma jɛn ni isa ko ye tile kelen olu kɔni y'a yira dɔrɔn eh, a fa bɛ yen quoi a ba ma furu a sɔrɔla ten de bon yahudiyaw b'o de kan o kuma na o de ye ala ko ko wa qawlihim ala mariyama an'u ka kuma cɛjugu mariyama kan buhtanan aziman u ye nkalonba min tigɛ k'a d'an ba mariyama na ko a ye jɛnɛya kɛ ka isa sɔrɔ o kuma na nin bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan ko an y'u halaki kuma na nin yɔrɔ in na sa o de bɛ daminɛ fi ma naqdihim mais kuranɛtigiw ko ko kuranɛ kɔrɔfɔlaw ma ɲɔgɔn faamu min na

kuma wuli yɔrɔ don wa parce que comme e y'a bɛɛ de fara fara ɲɔgɔn kan ka taa fɔ sinon n'i kun y'a ta kelen kelen an tun tɛna ye nin yɔrɔ in na quoi bon kuma in dɔ de banna pewu o tuma na fa bi ma nana fa bi ma naqdihim o nana bon ko yala bi ma naqdihim in bɛ tugu min tɛmɛna na wa ou bien ale yɛrɛ bɛ jɔ n'a yɛrɛ ye u ti ɲɔgɔn ka sira ka di sa a b'i n'a fɔ an bɔra kuma dɔ kɔnɔ pewu o kɔni bilala ye sa an nana kuma kura de daminɛ fa bi ma naqdihim mana fa bi ma naqdihim ko yala o ye kuma kura dɔ de daminɛ ye wa tari o ye kuma de ye min bɛ tugu kuma kɔrɔ in na ɲininkali bi yan de

san caman de bɛ yen olu ti fankelen mɔgɔ yɛrɛw ye janko aya in ka se ka tugu nin kɔfɛla in ka se ka tugu a la olu ti fankelen ye kuma ninnu yɛrɛ tɛ hali kuma siya kelen ye n'a sɔrɔla a yɔrɔ faamu Musa ka mɔgɔw kɛ n'a fɔra musa ka mɔgɔw o t'a ka ouais mais hali yahudiya minnu bɛ bi a bɛɛ ye musa ka mɔgɔ ye a ka tile la mɔgɔw de ko don serifu n'a fɔra musa ka mɔgɔw kɔni o ban musa ka mɔgɔw ni isa ka mɔgɔw olu cɛ ka jan kojugu bon o tuma na fɛn min fɔra sa'iqa min nana o jiginna ka musa ka mɔgɔw de kirin walima k'u faga o tuma na minnu ye nabu wallazina qatalul anbiya minnu ye nabi ɲumanw fana faga olu fana y'u k'u dama mɔgɔw de wallazina ramu mariyama bi buhtanin azim minnu ye nkalonba da an ba mariyama na olu fana y'u mɔgɔ mɔgɔ wɛrɛw de ye a b'a dafa ni min a ko wa qalu qatalna al-masiha wa qawlihim wa an bɛ k'a ɲɛfɔ wa qalu qatalna al-masiha kanu ba'da musa bi dahrin tawil olu ni musa kɔni ti fan kelen yɛrɛ ye o tuma na o kɔrɔ ye ko aya in mustaqila de don a jɔlen don n'a yɛrɛ ye a ka wasulu ti taa kɔfɛ wala ale yɛrɛ ye mubtadaw de ye

tiɲɛ yɛrɛ la.
rafahu allahu ilayhi. ala ye isa kɔrɔta ka taama. wa kana allahu. ala kɛra faama ye. azizan.
masa min ka bon. hakiman.
a ka kiti cɛ ka ɲi. ayiwa i y'a dɔn isa ko an tɛna don kɔrɔ bi a k'o to a yɛrɛw bolo yen sa a ko a ka o cogoba nka ni a bɛ fɛ ka. a cogoba yɔrɔ an ka laadala cogoba yɔrɔ in ɲini a bɛ tɔbari lajɛ tɔbari kɔni y'a ka baara yɛrɛ bɛɛ bila nin isa ko in kama a ye kuma caman caman fɔ a la o kɔrɔ ye kabini a bɛ mɔgɔw wele ka na a ka kalandenw ka na dumuni di u ma u tilala ale yɛrɛ de wulila a b'a ka kalandenw tɛgɛ ko ka sɔrɔ k'a ka fini kɛ ka kalandenw bolo jɔsi ayiwa kalandenw ma se ka nin faamu bɛɛ kamanaganna mana a ko kalandenw ma ko a bɛ fɛ u ka su kelen ta ye su in na ta ye quoi comme déjà u ye dumuni kɛ u fara ale yɛrɛ de y'u tɛgɛ ko k'u tɛgɛ jɔsi n'a ka finiw ye mana u ka bi su in na ta ye dɔrɔn ka dugawu k'a ye ala ka si d'a ma quoi ko k'o dugawu k'a ye o kɛra dɔrɔn ko kalanden bɛɛ y'i sigi k'u bɛ ala wele daminɛ dɔrɔn u bɛɛ sunɔgɔra bon k'a y'u kununkunun ko a ko eh mais nin kɛra baara ne ye nin ɲumanba in kɛ aw ye ko a ka su in na dɔrɔn di yan ka ala wele n ye ala ka si di yan kalandenw ko ko an yɛrɛ ma nin ɲɔgɔn ye anw bɛ baro kɛ an b'a daminɛ su daminɛ fo ka taa tile bɔ hali an ti jingɔn nka eh, n'an ko an b'an kɛ cogo o cogo an b'a sɔrɔ an sunɔgɔlen an yɛrɛ ma nin ɲɔgɔn ye o kumana o kɔfɛ sa a y'u wele ka na a ko yali jɔnni bɛ sɔn ka na ka n'a yɛrɛ di o tigi bɛ sa ale nɔ na lahara a bɛ don alijinɛ na ɔ ko a ka gurupu dɔ mɔgɔ kalanden dɔ bɛ yen o nana o ko ale bɛ sɔn ale b'a yɛrɛ di quoi ɔ o y'a yɛrɛ di. o tuma na ko faama ka mɔgɔw nana ko ka isa minɛ o kɛra dɔrɔn ko kalanden ɲɛda kɛra isa ɲɛda ye mm-hmm. o tuma na ko o de ye shabaha lahum mm-hmm. shubiha lahum shubiha lahum o kɛra min kɛ o de ye sababu ye o mm-hmm. u y'a minɛ ka taa n'a ye k'a sɔrɔ isa tɛ dɛ mɛ a ɲɛda kɛra isa ye u taara a faga k'a gengen mɔgɔw ko ko ɲɛda in kɔni ye isa ye ko mɛ ko sen tɛ isa ɔ yɛlɛko caman b'a la quoi a kumaw ka ca kojugu an tɛna don o kɔnɔ komi an yɛrɛ y'o caman mɛn a bɛ ka k'a mɛn fana ɔ an kɔni an kɔni jɛnna kira bɛɛ kɔ

ale tun bɛ sunɔgɔ dɔɔnin wa tun bɛ sunɔgɔ dɔɔnin wa in min ahlil kitabi a ko kitabunkɛ si tɛ yen illa fɔ n'a kɛra la yu'minanna bihi la yu'minanna o bɛna limaniya bihi

minnu ko isa ye ala den ye mm-hmm. ani minnu ko isa ye ala sabanan ye mm-hmm. o yahudiya si tɛ yen mm-hmm. nasara si tɛ yen nasara si tɛ yen min bɛ sa illa fo ka da isa la yanni isa sali cɛ parce que yanni isa sali cɛ o bɛ da la parce que isa bɛ na n'a nana sisan. ko a bɛna dajalu faa o tuma na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ kerecɛn minnu ko ne ye ala den ye wa filɛ nin ye n tɛ ala den dɛ o tuma na kerecɛn bɛɛ bɛna da la ko ala den tɛ wa ala sabanan tɛ kabila mawtihi ka kɔn isa sali ɲɛ parce que a bɛna minnu sigilen bɛ k'a kɔnɔ nin y'olu ka ta'awili ye o tuma na olu ye haw kɛ dɔru dɔmirun ayidun ila isa mana ko isa de tɛ sa fiyewu fɔ kerecɛnw ka da la ko ala den tɛ ani ala sabanan tɛ ɔ minnu y'a faamu cogo wɛrɛ la olu ko yahudiya ɛ kerecɛn si tɛ sa fo ka limaniya k'a dɔn tiɲɛ na isa tun tɛ ala den ye kabila mawti ka kɔn o kerecɛn in sali ko hali ni a donna ko hali n'a bɔra ni bamuru ye miniti kelen yan'a ni ka bɔ ko a bɛ jira a la a bɛ a bɛ sɔn k'a fɔ ko isa tɛ ala den ko ala sabanan tɛ ko hali n'i ye muru don a kɔnɔ saya mana teliya cogo o cogo fo a ka da la ko isa tɛ ala den fo a b'o sɔrɔ saya kɔnɔ yann'a ka se ala o tuma na minnu y'a faamu ten olu ye dɔmiri segin ka na yahudiya nansara de ma nansara de ma ko nansara si tɛ sa fo i ka da a la ko isa tɛ ala den ɔ minnu ko isa bɛna olu ko isa tɛ sa nansara ti ti sa isa ti sa fewu fo nansaraw k'a dɔn ala den parce que a bɛna a bɛna u bɛ k'a fɔ mais a sumayara tan cogo min na o de kɛra kojugu ye parce que mɔgɔ caman sara y'a ye yahudiya caman bɛ kan ka sa kerecɛn caman bɛ kan ka sa bɛɛ bɛ kan ka sa mais hali bi a ma na o de kɛra baara ye sira fɛ n'a kun nana joona diɲɛ ɲaamina cogo min na n'a nana sisan k'o bɛ basigi nin ye balawu kuma de ye koyi mahamadulu mustapha dɛsɛra min na ni maa min nana se o la o b'o sanfɛ ala kira dɛsɛra min na kira o kira mana se o la o b'o sanfɛ ko wa yadawuli jizya ko n'a nana ko nisɔngɔ ti minɛ bilen ah. mais kira dun kun bɛ nisɔngɔ minɛ kira bɛ nisɔngɔ minɛ mais ko ni isa nana nisɔngɔ bɛ jɔ nisɔngɔ ti ale ka sariya tilennen don kojugu a bɛna lɛ fa mais lɛw b'an fɛ yan hali sisan a bɛna kuruwa kari mais kira taara ka kuruwa to yen hmm. ale ta tilennen don n'ale kɔni nana fɛn bɛɛ bɛ tilen kira dɛsɛra ka fɛn o fɛn tilen a bɛna bɛɛ tilen a bɛna dugukolo fa laadiriya ni tilennenya de la mais kira taara ka sɔrɔ nin si tɛ se ka kɛ parce que juge tun bɛ yen ɛlkada ni kiritigɛyɔrɔ bɛ yen dɔrɔn o kɔrɔ ye tɔɲɔni ni fɛn de bɛ yen ɔ kira taara k'o to yen

isa bɛna kɛ u seere ye o don wa o tuma na seereya in ye mun ye ko ala bɛna isa wuli ka na a ka mɔgɔw yɔrɔ la ko a b'a fɔ ala ne b'u seereya ka ne t'u cɛ la u m'a fɔ ne ye ala ye wa u m'a fɔ ba ye ala ye ɔ nka e kɛlen kɔ ka ne fa sa min kɛra n kɔ n t'o dɔn dɛ u yɛrɛ filɛ ne bɛ min seereya kɔni jɔ ne m'a f'u ye wa u m'a fɔ ne yɛrɛ ɲɛna ɔhɔ suratu mayida laban na kɔni o tuma na n'i y'o yɔrɔ lajɛ ko a bɛna k'u seere ye ala ɲɛ kɔrɔ u ye fɛn min kɛ ani ale cira min na ko ala ne kɔni y'a fɔ a yɛrɛw filɛ dɛ ala ye min don n da n y'a fɔ a ye dɛ ne ye ci se kumana bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini de o lahara kɔnɔ an bɛɛ jɔlen ala ɲɛkɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini ala k'a nɔgɔya ya rabbi ala k'a nɔgɔya mana ko isa bɛna k'u kan seere o a yɛrɛ filɛ dɛ ala ye min don n da n y'a f'u ye n m'a nɛgɛ n m'a janfa min fɔra n ye n y'a f'u ye na

sɔnima fɛn bɛɛ sɔni bɛ fɛn o fɛn na ala ko a y'o dunni haramuya u kan ayiwa ani misi ani bagan misɛnninw an y'u kɛn haramuya u kan a tuluma yɔrɔw ayiwa an tɛmɛna nin kan kumana ala ye fɛn duman caman haramuya bani israɛlakaw kan o don wa n'u yɛrɛ ka jurumu baara de ye ani mɔgɔ tɔɲɔ ani dansago fɛn caman kun dagalen don wa haramna alaihim tɔyibatin uhillat lahum an ye fɛn caman haramuya u kan fɛn dumanw na fɛn dagalenw na o kun dagalen kɔrɔ d'u ye mɛ u yɛrɛ ka tɔɲɔni ni dansago kama ni ala y'o k'u ma haramu ye i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na sisan na wa bi saddihim an sabilillahi an'u ka mɔgɔw kunbɛli mhm. ka bɔ ala ka diinɛ sira kan o kɔrɔ ye ni maa o maa ko a bɛ tugu ala kira la sallallahu alaihi wa sallam mhm. u b'o nɛgɛ e bɛ tugu nin na mɔgɔ kunfin maa min tɛ fɛn dɔn tɛ foyi dɔn mhm. ala bɛ nin kɛ kira ye cogo di kumana an ka kitabuw filɛ nin an ka kitabu ko ta an ka kitabu ko ta a bɛ taa tugu ninnu fɛ cogo mhm. a yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ k'anw ka kiraw de ta mhm. o tanu kun ye taranw na tugu a la an dun tugutɔ t'a la kumana u bɛ nin de jira jira kafiriw la tan kuwa mhm. i y'a dɔn kira ma kira bɔ kira la kira o kira cira a ɲɛ a y'a bɛɛ bonya yira o kumana u tun b'o k'u ka dalilu yɛrɛ de ye fana ka kira gosi k'a fɔ i m'a ye a b'anw ka kiraw tanu k'a b'a fɛ de anw ka tugu a la ko nin tɛ kira ye o tumana ala ko ko wa saddihim kasiran o tumana an'u ka kunbɛli ka bɔ ala ka sira kan ko u y'a sɛbɛkɔrɔ kɛ koyi wa akhzihim wa o ye daminɛ de ye an kun y'a fɔ wa akhzihim riba ani riba nafolo dunni u fɛ

Iriba fadliw bɛ yen a iriba ka ca kojugu wa a kiti ka misɛn hmm. misɛnya ye quoi kumana yan eh, an tɛna don iriba kɔnɔ hmm. mais komi a b'a kalama an ka bankiw bɛ muamala kɛ cogo min na u y'a yira u bɛɛ ye iriba de ye hmm. parce que i n'a fɔ k'i ka wari bila banki la ayiwa u bɛ dɔ fara a kan ayiwa k'o ye iriba ye fawaidul bunuk fawaidul bunuk i n'a fɔ intérêt minnu bɛ ta banque la ko sariya y'o haramu i y'a dɔn jamana yɛrɛ dɔ tun bɛ an fɛ yan ale tun bɛ miliyari miliyari miliyari de dollars san o san a bɛ min pɛridi a ka ca miliyari dolari miliyari ba yirikaw ko a tɛ sɔn k'a minɛ quoi ko riba don mais an karamɔgɔ dɔw nana u fatuwa ko k'u m'a faamu k'u bɛ ban min na ko riba don u bɛ ban a la minnu bolo k'olu bɛ nin de kɛ ka silamɛya kɛlɛ ka nafolo fuba ta ka silamɛya daji mana o la u k'a ɲɛɲini sira wɛrɛ kan o de cɛ ka ɲi bon mais riba kɔni bɛna fɛn na de dansago Iriba ɲɛfɔlen don iriba dɔnnaw bɛ yen iriba karamɔgɔw bɛ yen iriba faamubaw bɛ yen mhm. mais ne ye min faamu iriba ka muktasiri la dɔrɔn ka mɔgɔ tɔɲɔ mhm. juru sira fɛ walima jago plan sira fɛ mhm. o dɔrɔn de ye iriba ye mais aw ka bɛnkan iriba t'o la banki la sisan i taara ka taa i ka wari bila i b'a fɔ ne bɛ nin bila n tɛ s'a ma sisan kalo o kalo u bɛ se ka dɔɔnin fara a kan e t'o ɲini yɛrɛ e b'i ka wari kisi yɔrɔ ɲini mais ko o wari min bɛ fara a kan k'o de ye iriba ye ko mais n'a sɔrɔla i kun ko banki ma miliyɔn tan filɛ n bolo nin san fila ne ti s'a ma a ye baara kɛ n'a ye naam ɔ ni tɔnɔ min sɔrɔla an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛnn'a kan cogo min ayiwa Eh, aw k'o ni nin lajɛ min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛrɛ tɛ bɛrɛ tɛ min yɛrɛ ye banki nafolo haramu ka intérêt haramu o ko ko a kɛcogo ɲuman ye min ye dɛ pour que a ka bɔ haramu kɔnɔ ko i bɛna i ka wari di banki ma de ko hɔn n y'a eh, miliyɔn tan d'i ma san fila san tan i bɛ baara kɛ n'a ye banki ni min sɔrɔla an b'a an b'a tila c'est-à-dire o tilacogo tɛ an b'a tila kɔfasa kan ou bien an b'a tila tan ye ne bɛ duuru ta aw bɛ duuru ta walima an b'a tila tan ye ne bɛ fila ta aw b'a tɔ ta walima an b'a tila tan ye aw bɛ fila ta ne b'a tɔ ta o ye o ye kuma de ye a bɛ min fɔ mais a ye jago kɛ ni min sɔrɔla an b'a tila bon peut-être a bɛnnen don tila cogo la mais mɔgɔ min bɛ taa ka wari bila banki la parce que an ye ɲininkali k'o la k'o ɲɛ sɔrɔ min bɛ taa ka wari bila banki la k'a fɔ n bɛna miliyɔn tan bila n bɛ san fila kɛ n ti s'a ma ko n'i y'o fɔ banki la k'o b'a sɔrɔ banki o banki a b'i ka wari mara ka jago kɛ n'a ye hakɛ min na o bɛ banki bɛɛ la min bɛ se ka 1 pourcent d'i ma min bɛ se ka 2 pourcent d'i ma min bɛ se ka 1 quart c'est à dire a banki bɛɛ ta jatelen bannen de bon mais nin ko de i bɛ taa ni wari ye a bɛ kuma u bɛ jago kɛ n'a ye ni tɔnɔ sɔrɔla a b'a tila mais banki kɛ bɛ k'a ka tɔnɔ tila yanni e ka se voilà ahan n'i tila n'i sera ye papiye de bɛ d'i ma anw ka bɛnkan ye nin de ye ni min sɔrɔla a bɛ kɛ tan de bon o n'ale ka kuma in ne ma foyi de y'u ni ɲɔgɔn cɛ donc bɛɛ kumana dɛ bɛɛ kumana kɛ kumakan bɛɛ ti fɔ da la o n'a sɛbɛnnen bannen don anw ka bɛnkan ye nin a filɛ anw n'i tɛna sigi ka kuma ɔ an ka bɛnkan lajɛ n'o bɛ bɛn i ma i ka wari bila n'a ti bɛn ka se ni ɲɔgɔn an kana don riba kɔnɔ riba riba ko ɲɛnabɔ man di kosɛbɛ ala k'an kisi a ma ala kana don an kɔnɔ na k'a sɔrɔ u ladila o la o k'a f'u kana riba dun u ladila riba kɛra u ma haramu ye a fɔr'u ye fo k'a cɛjuguya riba man ɲi riba man ɲi mais riba yɛrɛ lasili yɛrɛ fanba komi a bɛɛ b'o dɔn o de ye faantan ka na juru ta e fɛ a ɲɛ gannen an muso na ni ala sɔnna kalo kura kalo mana sa n'an ye wari sara ta an b'a di e ko bon n b'a juru d'i la mais n'a ye sara ta i bɛ kɛmɛ naani fara kan dɛ waa fila ni kɛmɛ duuru don i ko ka waa saba de d'i ma o tuma na i bɛ waa saba ni kɛmɛ fila sara bon mais a kama a ɲɛ gannen b'a minɛ ta i m'a faamu bon o n'a ɲɔgɔnna ko sariya b'o de wele riba walima o tɛ dɛ i ye waa saba juru don a la a ko ni kalo sara dɔrɔn n bɛ wari ta n bɛna a sara kalo sara a ma na a sara aa a nana a ko n ka cɛ kalo sara k'an to cogo min na a ma ɲɛ ɲinɛ dɛ kalo bɛ sa don min na hali balo tɛ min sɔrɔla an y'a don balo la e ko non baasi t'a la komi kalo sara i ma na n'a ye n'an bɛ kalo wɛrɛ kɔnɔ ayiwa i bɛ kɛmɛ fila wɛrɛ fara o de ye riba nasayi dun n'a ɲɔgɔnnaw ye sariya ma k'a fɔ i muɲu ye riba i muɲu ye riba o tuma na olu ye haramu ye ka wari sumaya k'a jiidi ko n'a sɔrɔla gɛlɛya de b'a kan ko sariya b'a ɲini silamɛ fɛ i k'i silamɛ ɲɔgɔn kɔnɔ ka taa se nɔgɔya waati a bɛ faamu bon nin de ye riba jugu ye ne kɔni hayidara bolo silamɛ bɛ se k'a yɔrɔ janya min na n'o tɛ eh, banki ka kow la bɛnma kow la eh, egypte yɛrɛ sheikh azhar de la ka ifitaw k'a kan eh, sheikh shabab mhm. a ko ka t'i ka wari bila banki la ko muhamala tayibun ko bɛɛ k'a kɛ ko walahi fɛn t'a la ni min yera a la ko lahara ale bɛ don a kɔ parce que olu ye abuwabu riba bɛɛ lajɛ k'a ban mm. ka baara k'a bɛɛ kɔnɔ mm. k'u m'a ye ko banki ka muhamala b'a la a y'a a nafiyu taama mm-hmm. a ko a bi bɛn mm-hmm. i ka baara kɛ banki fɛ nin cogo in na bon mais o y'ale ka idée de ye diinɛ tɛ maa ta ye o ale ye min faamu a y'o de fɔ o kɔni bɛ bɛn ne yɛrɛ ma ne b'a nɔfɛ o la mais karamɔgɔ caman ye dɔwɛrɛ fɔ min t'o ye min bɛna ale ta akisu la dɔwɛrɛ dɔwɛrɛ fɔ min bɛna a ta dɛmɛni fana na bɛɛ n'i hakilila de don banki ko in na ala k'an dɛmɛ comme kuma tɛ yen bi na. non non sobo sobo tɛ riba ye dɛ sobo ye haramu de ye an ka er, er, riba bɛɛ to yan n ko a bɛ nafolo de jɛ dɛ mhm. ne bɛ n ka kɛmɛ di e b'i ka kɛmɛ di ah. an mɔgɔ tan don sisan o kɛmɛ kɛmɛ ye joli ye waa kelen yan ah, o tuma an bɛ waa kelen da an bɛ boli kɛ ni min gaɲɛna mhm. ni min ka so ye danni kɛ mhm. walima ni min ka eh, eh, saga ye eh, kunkolo tuli la ah. ni min ka fɛn gaɲɛna o tuma na o bɛ tɔw ta ta o tuma na a bɛɛ bɛ riba de kɔnɔ. Eh, sobo kɔni bɛ riba de kɔnɔ nin bɛɛ riba na sira fila de fɔ jago la ani juru la o na o sobo fana na sira la wa sobo na sobo bɔ a bɛ nin bɛɛ ka mɔgɔw ka nafolo serifu ahan bilibati nafolo dun ni namara siraw ye o n'a ɲɔgɔnnaw mais nin tɛ namara sira ye nin ye a ye n'an k'a kɛ de i filɛ n filɛ n ka kɛmɛ filɛ i ka kɛmɛ filɛ a bɛ fɔ a ma de ko sobo haramu de don a ti bɛn

jeu d'hasard bɛɛ b'o la ayiwa baasi t'a la maana nin bɛɛ jeu hasard ninnu bɛɛ ye eh, nin n'a ɲɔgɔnna de ye sobo de ye a haramulen don ka mɔgɔw ka nafolo dun bilibati ni batarako ye bon batarako la a bɛ se ka ɲɛ fana ka taa bin mɔgɔ kan ka tribunali kungo s'a ma tuma na k'a ka nafolo bɛɛ bɔ k'a di juge ma Kosɛbɛ. ka na jo sɔrɔ galo kan nin bɛɛ b'a la Allahu akbar. nin bɛɛ de bɛ nin yɔrɔ in ko la tuma na i ye mɔgɔ ka nafolo namara sira o sira kan tiɲɛna akulu amuwali nasi bilibatili ka mɔgɔw ka nafolo dun janfa ni namara ni manamanako la Kosɛbɛ. na

minnuhum ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ani mumini yɛrɛma muminiw minnu dalen bɛ ala la ka sɔrɔ dɔnnibaaw tɛ olu bɛ limaniya fɛn na min jiginna e muhamadu kan u bɛ sɔn
ani min jiginna ka kɔn e ɲɛ o tuma na arasikuna fil ilimi mhm. ani mukimina sɔlata n'i y'a lajɛ ani nahawu irabu ti ɲɔgɔn sɔrɔ kuma nacogo kan cogo si la bon o caman de bɛ kuranɛ kɔnɔ mhm. n'i ko i bɛ na n'a ye irabu sira kan ka nahawu don a la i b'a ye u ti ɲɔgɔn sɔrɔ ti ɲɔgɔn sɔrɔ wulibali yɛrɛ don u ti ɲɔgɔn sɔrɔ bon mais u ɲɔgɔn sɔrɔbaliya kun caman ya n wulila k'a da don a la a ko abu muawiya ta ye nin filɛ ka bɔ hisamu bunu uruwata ma o y'a minɛ ka bɔ a fa ma ko u ye an ba ayisata ɲininka an qawlihi taala wal muqimina sɔlata

amalul katibi akhtau fil kitabi ayiwa akhtau fil kitabi o ye an ba ayisa ye min fɔ ye ayiwa parce que n'aw ti sɔn nin don cogo in na wal muqimina sɔlata o ka gɛlɛn o tuma na munna a kɛra muqimina ye

a balimamuso den de nana ɲini nin ko in na a ko n balimamuso den haza amalul kɛti a ko sɛbɛnnikɛla ka fili akhtau fil kitabi u ye fili kɛ sɛbɛnni kɛtɔ bon tuma min na ni komi a bɛ kuranɛ ko kalama cogo min na papiye kun ti kira n'a ka mɔgɔw bolo sɛbɛn wolo wolo u bɛ wolo de dogi ka sɔrɔ ka sɛbɛnni kɛ o kan mm-hmm. ani fara nugumaw u bɛ sɛbɛnni kɛ fara nugumaw mm-hmm. kuranɛ yɛrɛ tun bɛ nin fɛn saga wolo mm-hmm. ba wolo fara fara fara fɛngɛ ani ntamaro fara ntamaro fɛɛrɛ u bɛ min kɛ dɛbɛ ye o n'a ɲɔgɔnnaw a ko ka gɛlɛn dɔɔnin quoi kuranɛ tun bɛ ninnu de kan o tuma na kuranɛ jɛrɛtɔ n'u bɛna jamu'u kɛ a jɛrɛtɔ u ye hataw kitabiya caman sɔrɔ a la ayiwa k'a fɔ nin sɛbɛnna tan tiɲɛ na nin man kan ka sɛbɛn tan non kana yɛlɛma i y'a sɔrɔ cogo min na a to ten kana yɛlɛma i y'a sɔrɔ cogo min na a to ten o kumana u y'a bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan ten ko i y'a sɔrɔ cogo min na a to ten bon a tolen a kɛlen kɔ ten tuguni o kumana u nana a fɔ u nan'u cɛsiri fɔti ninnu ka jakuya ka caman jakuya corriger parce que sisan sisan ni nin yɔrɔ in yɛrɛ la ɛ mukimina sɔlata in ni ni aw b'a fɛngɛ tɔbari a bɛ don tɔbari kɔnɔ an ba aisata y'a jira ko nin ye fili de ye sɛbɛnnikɛla ka fili de ye mais n'a ye tɔbari ta nin aya in na i bɛ wasa parce que a bɛ mukimina sɔlati a b'a a dafa teku k'a nahw dilan k'a ban mais e b'a filɛ yɔrɔ min na a bɛ taa n'i ye fɔ kɔfɛ ka taa aya dɔ daminɛ camancɛ ta ye ko o de bɛna tugu mukimu sɔlati la o kumana a bɛ kɛ mukimina ye a tɛ kɛ mukimuna ye kumana a bɛ taa aya dɔ de ta fɔ yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ka na n'o ye u bɛ n'o tugu a la tumana nahw bɛ tilen voilà bon o tuma na o bɛɛ non non non c'est à dire hataw adamaden tɛ se ka kisi hataw ma sɛbɛnnikɛla si tɛ se ka kisi fili ma

o n'a ɲɔgɔnna o kumana an ba aisata kɔni ko ko fili de don mhm. ko sɛbɛnnikɛla ka fili de don mhm. nin bɛɛ bi tɔbari de kɔnɔ ni a ye tɔbari lajɛ nin na mhm. nin yɔrɔ in na a bɛ lafiya dɔɔnin parce que a b'aw dɛmɛ kojugu a bɛ walawalali k'aw ye nahw ko sira kan ani mun n'a kɛra mukimina ye mun n'a ma kɛ mukimuna ye bon a b'a yira yɔrɔ dɔ la ko fili de don mais yɔrɔ dɔ la a ko ko nahw tigi dɔw ko ko fili yɛrɛ tɛ u bɛ na n'a dalilu ye o faamuna wa zukira anna zalika fi qira'ati ibn mas'ud wal muqimuna salata ko mukimina sɔlati bi aw de bolo ko mɛ ko a tɔgɔ ye di kiraatu ibnu masud ibnu masud yɛrɛ ka kuranɛ kalancogo la a b'o ka sɛbɛnni na o tun b'a fɔ de walimukimuna sɔlati ka sɔrɔ u b'a fɔ ko walimukimina mɛ n'ale tun b'a kalan ale b'a fɔ walimukimuna sɔlati

sifatu de don rasikina de don fili ilimi mɛ u bɛ taa gosi ye fana u bɛ taa nin kuma in gosi k'a fɔ ko sifa tɛ ko arabu yɛrɛw ka kan na mhm. ni tanu janyana mhm. ni a sɔrɔla i bɛ ka ka a kɛ ni eh, dɔma de ye mhm. fataha de ye ko i b'a tɔ bɛɛ kɔntiniye ni fataha ye ka taa n'i b'a kɛ ni min ye walima i ka to ka dɔ bila cɛmancɛ la ka dɔ bila dawolo la Ayiwa. ko arabuw jɛnen don n'o ye u ka kan na hali n'a bɛ nahawu sɔsɔ An y'a faamu. bon maintenant n ye a fɔ a ye cogo min n'a ye tɔbari a bɛ nin bɛɛ de sɔrɔ ale kɔnɔ A- a bɛ lafiya pewu han ɔhɔ i bɛ k'a lajɛ dɛ aa alhamdulilayi i bɛ k'a lajɛ a b'a kɔnɔ ɔ o tuma na wa o cogo kelen de don koyi ale bi ale b'i lafiya quoi a kuma de ka ca n'i y'a daminɛ kɔni

mɛ min b'anw bɔ dɔrɔn an b'o t'a la ten k'a tɔ to yen n'i ye tɔbari lajɛ dɔrɔn i bɛ wasa la pewu a nahawu sira kan cɛw kumana na na walimuutuna zakata ani jaga bɔbaa ɲumanw walimuminuna bilahi ani mɔgɔ minnu dan bɛ ala yɛrɛ la wali yawmil akhir ani ka da lahara don la ulaika o tigilamaw sanutihim ajran an bɛna olu sɔn sara la
o sara in ka bon tɛrɛ ee a ma ban ka ban an da a tɔ fɛ ou bien a tɛ se ka ban a walawalali sira kan a tɛ se ka ban a bɛ walada kelen bɔ wa ayiwa basi t'a la
ayiwa lajɛbagaw ni lamɛnbagaw ni ne kɛra aw garisɛgɛ ye an ka foli bi san arajo santoro sikaso arajo tata kan kaye arajo saha moti arajo bani arajo la voix des citoyens numéro 2 kankaba kobada jini na ani arajo dakan ɲɔnɔ dɔgɔfiri o tuma sini tafsiri tɛ yen nɔ sini sini tafsiri tɛ yen nɔ mɔgɔkaw ka tɔnba sigi ye sini